Mutu wachinayi, maulendo ake. Nthondo, a Mdima ndi anzake adanyamuka ulendo wopita ku Harare ndipo wina mwa iwo anadwala atafika pa Dzalanyama. Komanso, mkati mwa ulendowu zina zomwe zidachitika n'zoti Nthondo adamenyedwa ndi anzake chifukwa cha mwano. Adakali kuyenda, anyamatawo ufa udawathera. Tsono apapa adakafuna ntchito pamudzi wina yoti awalipire chimanga. Koma Nthondo adakana kugwira nawo ntchito nanamizira kuti wadwala litsipa. Atamaliza ntchitoyo, anyamatawo adanyamuka kupitiriza ulendo wawo wopita ku Harare. Koma ufa udawatheranso tsiku lina ndipo anthuwo adayamba kuwonda. Nthondo adapitiriza khalidwe lake lakuba ndipo adaba mapira nagwidwa, zomwe zidapangitsa kuti anzake amuthawe ndi kumusiya. Nthondo adauzidwa kuti agwire ntchito kwa chaka chimodzi ngati malipiro a kuba koma iye tsiku lina adabanso chimanga nathawa. ndipo adapezana ndi anzake ena omwe adalinso pa ulendo wopita ku harare atafika ku harare nthondo adakumana ndi anyamata anzake pomwe adawalongosolera mmene adabera mapira komanso anzakewo adamulongosolera za mmene adamuthawira nthondo adapeza ntchito yoweta nkhuku ku harareko ndipo amalipidwa ndalama khumi zimene adagulapo chofunda koma zina amasunga komatu sikuti mmene adafika ku harareko nthondo adasiya kuba aa tsiku lina nthondo adaba nkhuku imodzi ya mzungu namuuza mzunguyo kuti nkhukuyo yasowa tsiku lina nthondo adaba maungu atatu m'munda mwa mzunguyo nagwidwa ndi mulonda ndipo nthondo adamangidwa nayikidwa mgadi pomwe adauzidwa kuti agwire ntchito masabata atatu nthondo adagwira ntchito monga kukumba mayenje kudula nkhuni komanso kukoka galeta usiku wina nthondo adalota maloto oyipa ali mgadi akuti anali mdziko la mdima akuthamangitsidwa ndi mnzake uja analasidwayo Ku Gadiko, Nthondo ankavutika ndi njala. Nthondo adamenyedwa zikoti zinayi ndi mzungu ku Gadi natulutsidwa nthawi yake itakwana. Kenako Nthondo adafuna kukafunsa ntchito yake kwa mzungu wakale uja, koma adamuitanira agalu namuluma komanso adamumenya makofu. Nthondo adadzimvera chisoni ndipo amaganiza kuti mwina anzake aja ndiwo adamunenera kwa mzungu wake kotero adadana nawo anzake. Kenako Nthondo adapezanso ntchito ya mtsogoleri wa ngolo yomwe imakoka ndowe yokathira m'munda ndipo adagwira ntchitoyo kwa chaka chimodzi. Tsiku lina Nthondo adamenyana ndi mnzake yemwe amagwira naye ntchito limodzi ndipo anam'ponda pamimba mnzakeyo nakomoka. Choncho Nthondo adamuika mu gadi kwa miyezi isanu ndi umodzi namutulutsa. Ali m'gadimo, Nthondo adalota atagwidwa ndi kudyedwa ndi mikango iwiri. Komanso adalota munthu wovala nsalu zoyera akumuuza adzamulanga chifukwa cha zoipa zakezo. Atatulutsidwa, Nthondo adapatsidwa ntchito ina ndi mzungu wake ndipo anakatenga ndalama ndi chuma chake komwe anakasungitsa. Kenaka Nthondo adapita kwa ndoda ina kukafuna mankhwala chifukwa iye amaganiza kuti afiti amamutambira kuti azilota maloto oyipa. Ndodayo idapereka mankhwala athupi ndi obera kwa Nthondo pamodzi ndi mchira wa fisi. Nthondo adadwala ndipo mankhwala ake sadagwire ntchito kenaka mzungu wake adamutumiza kuchipatala. Nthondo adalandira mankhwala kuchokera kwa asing'anga nthawi zinanso momuumiriza mpaka adachira. kenaka nthondo adatuluka mchipatala nakapitiriza kugwira ntchito yake koma adayamba kulingalira zobwerera kumudzi kwawo ndipo adatsanzika kwa mzungu wake ponena kuti kwawo kunachitika maliro nthondo adafunafuna anzake opita nawo ndipo adawapeza koma anyamata anabwera nawo aja adamukanira moti adapeza anthu ena adera omwe adanyamuka nawo nthondo adanyamuka ndi anthuwo atatenga chuma chake ndipo ulendo wake udali odyerera njira iyeyu ankagula yekha chakudya pamene anzakewo ankanena kuti alibe ndalama Choncho Nthondo amazitama ndi ndalama zake. Nthondo ndi anzakewo adayenda pamudzi omwe adaba mapira paja ndipo Nthondo adaseka kwambiri. Ataoloka Zambezi, anthuwo adayenda m'zipululu mosowa madzi ndipo munali miyala yambiri. Anthuwo adafika pa kamtsinje ka madzi pamene adatula katundu wawo ndi kumwa madzi ndipo Nthondo adamusiya pomwepo chifukwa iye amati akufuna kuti apume. Nthondo adapezana ndi munthu wina yemwe adafuna kuti amunyamulirepo katundu iye akuchotsa nthekenya. koma munthuyo adamubera katundu wake anzake aja adamumvera chisoni nthondo atadziwa kuti waberedwa ndipo nthondo adadandaula chifukwa chakuberedwa katundu monga mablanketi nsalu ndi wina wambiri nthondo ndi anzake adayenda ndi kudutsa pa dzalanyama nafika pa mudzi wapafupi ndi kwawo kwa nthondo pomwe adayima atamva kuti kwawo kwa nthondo kunachitika maliro Nthondo adafika kumudzi kwawo usiku akulira pamodzi ndi anzake ndipo atsibweni ake ndi anthu ena adamulandira mwansangala. Adafunsidwa za anzake aja kuti abwera liti ndipo Nthondo adayankha kuti adamuuza kuti abaatsogola. Atsibweni ake a Nthondo adalonjera Nthondo ndi anzakewo m'mawa wa tsiku linalo. Mpamene anzakewo anafotokoza za kusowa za katundu wa Nthondo m'njira ndi kuti anadzera kudzaperekeza Nthondo atasowa obwera nawo. Atsibweni ake a Nthondo anadandaula chifukwa cha matsoka amene mphwawo ankakumana nawo ndipo analongosola kuti ankamva zonse zimene zinkamuchitikira Nthondo pamene adali ku Halale. Kenako atsibweni ake a Nthondo anawapatsa nkhuku alendo aja nawafunira ulendo wabwino ndipo Nthondo adawaperekeza kunjira. Nthondo adafunsidwa za ndalama ndi atsibweni ake pamene ankapanga ming'oma ndipo iye anawayankha kuti ankagulira chakudya m'njira pamene anzake ankamukanira. choncho atsibweni ake anadandaulira Nthondo chifukwa chosasunga ndalamazo. Nthondo ndi atsibweni ake anacheza mwakanthawi akupanga ming'oma ndipo adamufunsa ngati adzathe kusunga abale ake chifukwa amamukayikira kamba ka khalidwe lake loyipa ndipo adayamba kumulangiza kuti asiye khalidwe lake loyipalo popeza kuti akadafa nalo ku Halaleko. Tsiku lina Nthondo adacheza moseleulana ndi msuweni wake Mdzitula ndipo msuweni wakeyo adamufunsa zoti amupatseko chuma. Koma Nthondo adamunamiza pomuuza kuti chidamuka ndi madzi m'Zambezi mmalo mongonena kuti chinabedwa. Nthawi zina Nthondo anapita kukaona anzake omwe adachoka nawo ku Halale ndipo anakachezako kwa tsiku limodzi nabwerako. Anthu omupempha Nthondo chuma adachulukira ndipo Nthondo adalema ndi kupemphedwa chuma cha ku Halale ndi anthu. Choncho anaganiza zotemera mankhwala ake kuti ayambenso kuba. Kotero Nthondo adakaotcha nyumba ya anzake mmodzi yemwe adachoka naye ku Halale ndi kuba katundu yense m'nyumbamo moti anthu anadandaula ndi kubedwa kwa katunduyo ngakhale sadadziwe kuti adabayo adali Nthondo. Nthondo adayamba kuvala ndi kugawira anzake chuma chimene adabacho mpaka chidatha ndipo adasaukanso kwambiri nayamba kuvala zikopa zakunda kapena kuti bwampini amene ankakumba kotero anthu adayamba kumuseka. Tsiku lina usiku anzake a Nthondo omwe adatsala ku Halale anafika ndipo Nthondo adawafotokozera za momwe katundu wake adasowera. komanso anzakewo adamuuza kuti munthu yemwe adamupanda ku halaleko adamwalira choncho nthondo adaganiza kuti mwina mizimu ya atate ndi amayi ake ndi yomwe idamukunga tsiku limenelo usiku anthu anasautsidwa kwambiri ndi afisi anyamatawo adayamba kugawa chuma chawo ndipo wina adampatsako nsalu nthondo tsiku lina anyamatawo adayamba kucheza za umphawi wawo mu mphala ndipo adaganiza zokasenza mtengatenga ku kapata popeza kuti ku halale sakanatha kuwalola kuti apitenso Nthondo adaphunzira kuyimba pogwiritsa ntchito nsansi ndi njero kotero adatchuka kwambiri ndi nyimbo zake ngakhale kuti mnyamata wina sankakondwera nazo nyimbozo kamba ka nsanje ndi kaduka. Nthondo ankayimba molingalira umasiye wake motero amatha kuyimba ndi kuvina kwinaku akulira atavala nthenga kumutu kotero anthu amamuonerera limodzi ndi mnyamata wa nsanje uja. Nthondo adafupidwa nkhuku, mbuzi komanso nkhosa chifukwa cha luso lake ndipo iye ankapereka izi kwa atsibweni ake. Tsiku lina anyamatawo adayamba kukonzekera ulendo wawo wa ku Kapata ndipo aliyense anakonza chakudya ndi kupezeratu mwana wosenza thumba nanyamuka motsogozedwa ndi Nthondo chifukwa ndi yemwe adali wokulirapo. Anyamatawo adayenda nadutsa malo ambiri opatsa chidwi ndi osiririka chifukwa adali ndi mitengo yambiri ndipo adayamikira Chauta chifukwa chopereka chilengedwe mosiyana ndi kwawo komwe kudali mitsinje yabwino. Kutawadera anyamatawo adanyamuka nayenda ndipo adafikanso m'mudzi wina wokongola kwambiri womwe munali asungwana ambiri. Choncho anaganiza zogona popeza kunawadera ndipo adakapempha malo kwa mfumu. Anyamatawo adapatsidwa malo ogona ndipo anyamata ambiri anabwera ndi kuwapatsa moni ndipo anapita kukaonera usiku kumene Nthondo adakavina nawo. Anyamatawo adapalana maubwenzi ndi anzawo a pamudzipo ndipo adaswerapo tsiku limodzi nanyamuka ulendo wawo atawapatsa nkhuku abwenzi awowo. Atanyamuka, adakumana ndi nyama zambiri zoopsa m'njira monga ntchefu, mphalapala, akatenti, mbawala ndi zilembe komanso adaona mataka a mikango ndinso zidindo za mapazi a njovu. Chifukwa cha mantha, anthuwo adagona pa mudzi wina pamene adauzidwa kuti kulibenso mudzi wina wapafupi kuchokera pamenepo. Usikuwo zilombo zidachezera kulira ndipo Nthondo ndi anzake adagwidwa ndi mantha ambiri. Kutacha anyamatawo adanyamuka ndipo adakumana ndi munthu wina yemwe adawathandiza kuwoloka mtsinje wa Buwa omwe unali ndi udzu otchedwa Gombwa. Kutada anyamatawo adagona pa mudzi wina ndipo usiku Nthondo adaba nkhuni chifukwa chozizidwa koma anagwidwa naweruzidwa ndi kulipira mlandu. Kenaka anapitira ulendo wake ndi anzakewo kutacha ndipo adayenda mpaka anafika ku Kapata. Atagona mmawa anafunafuna ntchito ndipo anayesera kwa mzungu wina osayipeza. Koma adakaipeza kwa mzungu wachiwiri amene adawadikiritsa kwa nthawi yaitali akukazinga chimanga chomwe adanyamula. Wantchito wa mzunguyo adawalemba maina onse ndi kuwapatsa katundu ndi kalata yomwe idali yoperekera katunduyo. Nthondo usiku adalota maloto ataona atate ake, amene adafa kale, akupha nsomba. Koma adamukana Nthondo kuti si mwana wawo kamba kakuba iyeyo atawapempha nsomba. Anzake adamuuza kuti ali ndi mizimu komanso ziwanda choncho wina anamuuza kuti akakumbe mizu ya mtengo wa mathulisa kapena kuti chivumulo kuti achite mankhwala. M'mawa lake adaphika chakudya nadya ndipo adanyamuka ulendowo atanyamula matumba a thonje. Ataoloka Buwa anasiya njira yakale nadzera njira yachidule. Anyamatawo adakumana ndi njovu ndipo adathawira pamudzi wina. Usiku njovuzo zidavutitsa kwambiri ndipo zinadya chimanga, mawungu ndi mbewu zina. Kutacha anyamatawo adanyamuka nawoloka mitsinje ya Lilongwe, Diamphwi ndi Linthipi koma adavutika ndi njala. Tsiku lina anyamatawo adalanditsa nyama ya mbawala ku mimbulu nayidya ndipo ina adakagulira chimanga ndipo ina inali yoti akadyere munjira. mnyamata wina adamva miyendo kupweteka ndipo adakhota pa mudzi wina kenaka nthondo adatsekulanso m'mimba kamba kakudyetsa nyama tsiku lina anyamatawo adamva kulira kwa belu ndipo anauzidwa kuti chinali chitanthauzo choti ndi tsiku la sabata lomwe anthu amakapembedza mulungu adauzidwa za yesu ndipo adauzidwanso kuti munthu wamakhalidwe oyipa monga kuba kupha chigololo udani samalandiridwa ndi mulungu Anyamatawo adafanizira mchitidwewo ndi kupembedza mizimu kwawo, kotero tsiku linalo anapita nawo kachisiko ngakhale kuti sadasambe. Anthu atayimba nyimbo zosiririrtsa, analowa m'kachisi pamodzi ndi achina Nthondo, ndipo mphunzitsiyo adaphunzitsa anthuwo ndi mawu ochokera m'chibukhu chakuda, lomwe lili Baibulo, ndipo adawaphunzitsa mfundo izi, adama, opembedza mafano, achigololo, mbava ndi ochimwa onse sadzalowa mu Ufumu wa Mulungu. Munthu wosatsata Yesu Khristu sangalandire ufulu wa Mulungu. Mulungu amacheza nafe kudzera mu maloto. Munthu wa Yesu amapeza bwino pa dziko lapansi lomwe lino. Anthu akusauka chifukwa sadalandire Yesu Khristu. Adawaphunzitsanso kuti anthu oyipa alibe mtendere. Nthondo ndi anzake adamva zonsezo ndipo pomalizira adayitanidwa ndi kudya nawo chakudya. Atacheza ndi anzawo anakagona ndipo adasimbirana za zomwe adaziona makamaka Nthondo adaonetsa kukhudzidwa kwambiri ndi mawu a Mulungu. Nthondo adasilira sukulu ndipo adalonjeza kuti wasiya khalidwe loyipa ngakhale kuti mzake wina adafuna kumunyenga pomunenera zoyipa. Usiku Nthondo adalota kupita kudziko lachilendo komwe adapezako anthu m'magulu awiri. Ena amazunzidwa ndi moto ndinso ena amayimba nyimbo zonga adazimva masana uja. Ku gulu la moto kunali munthu oopsa wa nyanga ziwiri ndipo kwinako kunali munthu wamtali wovala zoyera, kotero awiriwa amamulimbirana Nthondo. Tsiku linalo anyamatawo adanyamuka pa mudzipo ndipo masiku ena adagona pa njira. Adakambirana zoti asakanyamulenso katundu wina ku Kabulako. Tsiku lina anyamatawo adafika ku Kabula ndipo anapereka kalata kwa mnyamata wantchito kunyumba ya mzunguyo. Mzungu adawafunsa chifukwa chomwe amachedwera ndipo anayankhidwa kuti anadwala ali m'njira kenako mzunguyo anawalipira anyamatawo. M'mawa anyamatawo adanyamuka ulendo ndipo adayenda masana ndi usiku mpaka adakafika kumudzi wawo. Mfundo zikuluzikulu za m'mutuwu, Kudalira ndi kudalirana. Nthondo ndi anzake ndi a Mdima adadalirana popita ku Halale. Nthondo anadalira anzake ena kuti apite nawo ku Halale chifukwa anzake oyamba adamusiya. Nthondo adadalira anzake kuti apeze ntchito ku Halale. Nthondo anadalira munthu wina kuti amusungire chuma atamangidwa. Nthondo anadalira anthu adera kupita nawo kwawo pochoka ku Halale. Nthondo ndi anzake anadalirana popita ku Kapata. Chikondi. Anzake a Nthondo anamuthandiza mzawo kufuna ntchito kamba ka chikondi. Mzungu anampatsa ntchito ina Nthondo atatulutsidwa mgadi kachiwiri. Atadwala Nthondo, mzungu wake anamupititsa ku chipatala. Anthu a m'mudzi wina adawauza achina Nthondo kuti asapitirire ulendo wawo angajiwe. Anyamata a ku kachisi anadya chakudya ndi achina Nthondo. Zikhulupiriro. Nthondo adakafuna mankhwala a zitsamba atavutika ndi maloto. mnyamata wina adampatsa nthondo mizu yamathulitsa ngati mankhwala a ziwanda anthu a kwa adomwe ankakhulupirira yesu khristu ndi ziphunzitso zake chilango nthondo adalangidwa chifukwa chakuba mapira nthondo adalangidwa ataba maongo a mzungu wake nthondo adalangidwa atavulaza anzake pa ngolo ku halale nthondo adalangidwa ataba nkhuku pa ulendo wopita ku kapata tsoka nthondo adaberedwa katundu mnjira pobwera ku halale Anyamata anakumana ndi zilombo zambiri m'njira popita ku Kapata. Nthondo adasautsidwa ndi maloto kwa nthawi zambiri. Maloto Nthondo adalota atalowa m'dziko la mdima akuthamangitsidwa ali m'gadi. Nthondo adalota atagwidwa ndi kudyedwa ndi mikango iwiri. Nthondo adalota munthu wovala nsalu zoyera akumuuza kuti adzamulanga chifukwa cha zoipa zake. Nthondo adalota atate ake akupha nsomba koma adamumana ndi kumukana kuti si mwana wawo. Nthondo adalota atapita m'dziko lachilendo komwe kunali gulu la kumoto ndi gulu lina loimba nyimbo za Mulungu. Ziphunzitso za Mulungu, Yesu Khristu. Anthu ochita machimo sadzalowa mu Ufumu wa Mulungu. Munthu wosatsata Yesu sangalandire ufulu kwa Mulungu. munthu wotsata yesu amapeza bwino pa dziko lapansi lomwe lino maphunziro a mmutuwu ndi zotheka kusintha makhalidwe oyipa munthu wochita zoyipa amalangidwa ndi bwino kupirira pamene tapezeka kuti tili m'mavuto ndi bwino kuthandiza anzathu osowa monga adachitira anyamata ena kumugawira nsalu nthondo malo komwe kudachitikira nkhaniyi ndi mnjira yopitira ku harare ku harare ku gadi njira yochokera ku Harare mpaka mtsinje ku Dzalanyama, ku chipatala kwa mkulu wodziwa mankhwala, ku mudzi kwawo kwa Nthondo, ku Kapata, ku Domwe ndi ku Kabula. Atengambali ndi Nthondo, anzake a Nthondo, a Mdima, azungu a ku Harare, msilikali wa ku Gadi, atsibweni ake a Nthondo, Mdzitula, anzake a Nthondo, Anthu a m'mudzi mwa a Domwe, mphunzitsi wa mawu a Mulungu, azungu a ku Kapata ndi ku Kabula ndi ena ambiri.